bụ na na-alụ ụlọ wee sịka ọlụ a ọ pụtara afọ na nne ya na ụwa ya wee sịka ya anụwa onye ka eji azụ ome ka nne ya onye mere ihe nne ya mere mere ihe ọjọọ mana ịpụtazi ekpesị ekpere si n'ikpe ga ekpere na ọgadu ijebere onye ife iwe onye mesị ịnọ ịwacha today na chọọchị na-anazi ana na n'obodo a bụrụ na chọọchị anaghị ụlọ ọ na-anazi abụ ọzọ ọ dị bifọ maka na enwe ego meji were ụlọ karịrị nne ọdịnala dịka gara ya nwa anwụ gọvanọ anyị adị achụ ndị omenala mana anyị nwa bụ ji aka anyị emete na-eme anyị o nwere mgbe o kwuru ya nyenwa kwuru egwu ọchị m vidio sị onye na-edozi ichie ma bụ anything na ya adịrọ against that mana igwu ndị mmadụ wayo na-eme na ị na-eme oke kịta niile eme dịta ndị igbe iweta ofe iyi debe na-egwu ndị mmadụ wayo ọ ya ka ọ dị against ngwa n'obodo ajụrụ oyi ịfụgo dị na ụlọ ya kpara mana ịfụgo obodo dị gozi ya last nine months ago ten months ago marụzie kịta mara ihe dị iche ịfụ na gọvanọ ma ihe ọ na ndị a emego a lot of people wayo too much ị na-agwazi ụmụaka ka esi eme ọdịnala ọ na-afụta onye a na-enwere ego na nke bụ fake ọ dịkwa n'ụka ịfụ onye na-eje na one room ebe a na-akụ aka na-ekpere Chineke ezugbo n'ime mmụọ ịza adịghị ekwe eje n'onye pasta bụ 20 bilion egwu gị wayo gọvanọ anyị adị achụ ndị ọdịnala gọvanọ mpa ya bụ ọdịnala gọvanọ n'onwe mara ihe bụ ọdịnala ọ dị eme ịgba ya bụ ebu ya arụ o nwere ihe bụ ọdịnala gọvanọ asịrọ gị enwela odeshi ji eche onwe gị ma ọ bụ na adịrọ mma onye ngwa ngwa ndị a sị o ji baịbụl awọrọ mgbọ ịgba ya egbe gbuo ya afọ ya nwe yogo na-eme o nwere mkpụ ndị a nwere ọgwụ egbe nwa so na ihe gọvanọ anyị na-ekwu bụ maka ndị ji eme wayo na-egwu ụmụazị wayo ụmụazị a na-ejerozi akwụkwọ onye ọ bụ sị na ọ na-apị ya apị na ọ na-apịta ego i jee na nwa dibia edebe ọgwụ sị na ọ na-emere ya nke ahụ na-emere oke ite na-emere na-egwu ha wayo onye a na ọbụrụ pantị nwunye ọ chịrị bụ pantị nwanne nwaanyị ọ chịrị egwu ha na-atụzikwu m na akwụkwọ na-emekwa ka ha bịa be m onye nyegoro m kọntraktị na ọ sị m baa moto m sị ya don't worry ebu m nke m abịa ya because ọ ndị dibia ọ ha na-aconfuse ụmụazị a ị ya-afụ nwatakịrị dị 15 years 20 years obere oge pịam o goo moto 30 million mgbe gboo mgbe anyị bidoro 15 years ka m lụgoro ọrụ a go to my facebook ị fụ 15 years ka m lụgoro isi ọrụ na ma ị fụgo level m nọ today mana mmadụ na-eji overnight ka m nwee ego ozugbo ọ dịrọ mgbe gboo so ọdịnala amaka ị pụta ụtụtụ ị gọọ ọjị kpee ekpere wapụ ọjị gba nzu jebere onwe gị mkpa gị ọ bụrụ ọgwụ nwere esi ije pụta ọgwụ ibutekwara ọgwụ nye mma ebere ọgwụ enwerọ ihe ọ ga-alụ m because adị m agwọ ị gwọkwaa n'isi mụnwa ọ ma-alụ ọrụ bụ afa n'isi mana onye ngịdị ya nabụ chukwu nọ m n'azụ chukwu dị afa mpa m bụ Chukwudi so ekweta m na chukwu dị m pụta ụtụtụ m gbaa ọjị kpee ekpere jebe mkpa m that's all kedu ka i si bido wee mebe engineering how did you start and then how is it going ọ ihe ị gụrụ n'akwụkwọ ka ọ ihe ị mụrụ amụ ihe mere na my career bụ na atakwara m afụ ka m si wee bido ọrụ a bụ when m dị seven years ka a na-eme zie m ozi from village before m pụta town m ji ego katon mma m nye m ego m gbaa m goo katon lụọ ụlọ na-arụ ụlọ with katon so my father apụta mgbe a iwe na-ewe ya o nwee ndị ọ na-agbagasị afọ sị m nenu ndị dị otu na village anyị na-edo blọk nkwụ ya ga na-enwe ụtaba ka ha ende ya ka njọ ka njebụrụ mmanụ ọ ma-eme na be ya odadịt ọsọri sie ya mgbe ha nyebezi m chance obere mgbe m bata secondary school ijebe m ntị na edebesị m ya edebesị ụlọ m n'obodo ya ị fụ nwatakịrị ihe ọ ga-abụ ibido n'oge ọ na mgbe afụ uche anyị ruru ya jọkpara mgbe ọ pụtara idebe bọọlụ ma waterproof o ji agbaji ụkwụ 247 ọ ga na-agba ya so ana m ene ya anya kata mana o nwere ebe ọ na-eje so otu a ka m si dide mgba katọn ka ndị alụ ya mana uche ha dị mana enwe mụ mpezisi ya na ihe a ka m ga-abụ megide megide megide m rụgide ụlọ mpe nche na-ebugharị ya n'isi na-aga everywhere na-ayọ ego eso m na ụmụazị afụ ọ nwere mfụrụ m buru moto kịta fụ ụmụazị gara ya na-enye ha ego ịbụsa ma mgbe a ndị na-enye m ndị na-enye m o nwere onye m na-ayọ ego mgbe a today ana m arụrụ ya ụlọ a producer ka ọ bụ na egwu industry